Físeán eile anseo ó Niall Mac Cuilinn faoi cén chaoi le leas, an leas is fearr a bhaint as Wordpress. Ceann sciopaí inniu díreach. Má tá, mura bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh do bhlag le feiceáil beo ar an idirlíon ag gach duine, sé sin má tá tú ag iarraidh go mbeidh sé ar fáil díreach do na daoine a roghnaíonn tú, Is féidir é sin a athrú ar an deais trí dhul isteach go Socruithe thíos ag an mbun agus Príobháideacht. Arís níl mé cinnte faoin aistriúchán sin ach faoi láthair tá mo bhlag socraithe suas mar ceann poiblí ach nach mbíonn sé ag teacht aníos ar Google, sé sin Ask Search Engines not to index this site. Bímse breá sásta le sin, ní bhíonn daoine go hiondúil ag. breathnú ar bhlaganna trí Ghaeilge go ginearálta so is beag seans go mbeidh tú ag fáil teachtaireachtaí nach bhfuil uait nó aon rud mar sin so mise breá sásta ach samhlaigh anois gur, go raibh tú ag socrú suas blaganna go pháiste nó go rang scoile bheadh tú ag iarraidh an rogha seo a thóigeáil anseo I would like my site to be private Visible to only users that I choose, Now caithfidh tú cliceáil ar Sábháil athruithe ina dhiaidh sin agus ciallaíonn sé sin anois má logálaimse amach ón mblag seo agus téimse, déanaimse iarracht é a oscailt arís, ní bheidh mé in ann, beidh mé blocáilte, déarfaidh sé liom this blog is a private blog and only accessible to those who have permission. So, an chéad chéim eile ná caithfidh tú cuireadh a thabhairt go na daoine ehm, níl 'fhios a'm céard a bhí ansin, is cuma, eh, teachtaireacht ón ríomhaire, eh, caithfidh tú cuireadh a thabhairt go na daoine atá tú ag iarraidh a bheith in ann teacht isteach ar do bhlag agus i gcás ehm, i gcás daoine atá ins an rang san ollscoil, mar shampla, caithfidh tú na hainmneacha úsáideora a úsáid, so mar shampla, an t-ainm úsáideora, d'fhéadfá ceann is, má tá ainm úsáideora ann, Seán Ó Sé, 1, 2, 3. cuireann tú é sin isteach. Seiceálfaidh WordPress an bhfuil sé sin ceart. Is féidir níos mó ná ceann amháin a chur isteach ag an am, just comma a chur isteach eatarthu. Máire Ní Chualáin. ceann agus mar sin le Bríd Loingsigh agus mar sin de. Caithfidh gur ainmneacha cearta WordPress iad. Seo mo ríomhaire ag caint liom arís agus ansin. deir tú freisin cén cineál úsáideoir a bheas iontu, cuairteoirí is dóigh an gnáthrud, ach dá mbeadh tú ag iarraidh mar shampla go raibh cead acu a gcuid postálacha nó a chuid altanna féin a scríobh, d'fhéadfá sin a athrú go dtí údar. rannpháirtí, eagarthóir nó an ceann is airde ar fad ná riarthóir, tá cead acu gach rud, fiú altanna a scrios agus rudaí. Sin an áit a bhíonn an t-úinéir den bhlag, ach cuairteoir, an ceann is coitianta agus ansin tá tú in ann freisin seoltaí ríomhphoist a chur isteach suas anseo le camóg eatarthu agus ansin nuair atá siad sin curtha isteach Cliceálfaidh tú ar 'Send Invitation' agus caithfidh na daoine sin glac leis na cuirithe agus ansin beidh cead acu breathnú ar do bhlag. Is féidir sílim suas go 35 rannpháirtí a bheith in ann breathnú ar do bhlag.

agus cuirfidh mé ar ais go dtí ceann poiblí ask search engines not to index this site. Fad is atá muid ag caint faoi rud beag eile um just chonaic muid ansin é faoi shocruithe faoi istigh faoi coitianta tá na rudaí is coitianta b'fhéidir gur thug sibh faoi deara an mana seo thuas againn mar four out of five dentists recommend this WordPress

arís caithfidh tú do chuid athruithe a shábháil síos anseo. Agus sin é le haghaidh inniu, just cén chaoi le cúrsaí príobháideachais a láimhseáil. Agus feicfidh sibh go bhfuil an mana athraithe, blag lárnach don chúrsa seo. Sin é.